n'asụ bekee our global Eze Arọ the monarch of Arochukwu kingdom the king of the Arochukwu kingdom the paramount monarch of ụmụ Aro Okeigbo worldwide And on top of Igbo monarchy, I introduce to you Dr. Engineer Eberechukwu um, ekwukwa nke bekee ma ọnụ anyị mụtara bekee o. Joshua Eni Kanu Ọjị Biko e nwere oche cho cho cho arokigbo mma mmani cho cho cho ndị eji aga mba mma mmani cho cho cho all arụ usa mma mmani cha cha cha Igbo Igbo mmammanị mmammanị mmammanị mmammanị ihe ọjọọ ji ọrụ ihe ọrụ ihe biko eji m okwute a na-ekele mmadụ dum ụmụ Arọ All Aro USA Aginza nabasa m na njem a biko enyi kụtụrụ ụmụazị aka ụmụ Arọ kụtụrụ aka anyị bụrụ agbavi ekele pụrụ iche na-eburu onye isi nzukọ a nwanne anyị nwoke iji All Aro USA biko enyi kụtụrụ ya aka ya bụ Keith, ya. na ndị ya ra wo so na-achịkasa All Aro USA biko ebe ọbụla wo nọ enyi kụtụrụ wa aka Arọ sị e too nwaanyị akịdị ọ gwọtatụzi ọdọ anyị jikwa obodo a na-ekele ụmụ Arọ pụsara n'igwe n'ọha sị na ụmụ eduru Eze Arọ na njem a ndị dum so m mgbe anyị gara n'oke mahadum nọ n'ibe a UC Berkeley durukwa m anyị ga-avụ onye na-achịkasị obodo a the mayor of San Francisco biko nkụtụrụ aka n'ibe abụọ ọhụ anyị gara ndị ọhụ mana ndị mmadụ bịara n'ibe ọhụ ọkwa naanị anyị na-ekele ebe ọ pụrụ iche Maazị Frank Agodi Maazị Benezo Benezo Benezo anyị na-ekele gị ebe ọ pụrụ iche na jide nke i ji ọ madịrị gị na mma biko enwe m okwu m chọrọ ikwuru iyi anyị dere na asụ bekee ebe maazị si na anyị were Igbo Arụ wa ya ga-eji iwe Igbo Arụ wa ya ọ dị mma nna na okwu anyị chọrọ ikwuru ụmụ Arụ wụ ụbụbọ ime ụlọ ụbụbọ ụmụnne ụbụbọ okwu mmetụta obi na nza ava abụọ gara aga anyị rụbesara n'okpokoro a chineke na-abọrọ Arụ ọbọ na-alụrụ Arụ ọgụ na-emere Arụ ihe ọma pụrụ iche iche ọnụ mmadụ apụghị ịkọ mgbe ọbụla anyị zukasara aga nke mbụ anyị na-eme wụ ikele chineke na aga ọ za avụ Arụ n'anya na mgbe a wụ mgbe Arụ udo abasala n'Arụ ọganihu abasala n'Arụ udo abasala n'Arụ udo abasala n'Arụ ihe ọma abasala n'Arụ o nwee onye kwere na ọ dị nna biko nkeletụrụ m chineke ọkwa nnanị Arụ ziri Igbo aga a za achịkasị obodo i lee anya obodo dị iche iche ọ ụmụ Arụ gara gbupe obodo ọhụ hazie obodo ọhụ obodo ọhụ ahụ obodo ya bụ adịdịkwa ele anyị ahapụrụ ibe anyị nọ na-adịda aka anyị sị ọ dịghị na mgbe onye tesara wụ ụtụtụ ya ọkwa nnanị na ọnwa wụ ụtụtụ anyị ọzọ na Arụ ma ebidokwazi nke we ji dịrị iche ma n'ụma ma n'okwu ma n'aga anyị za ahazi onwe anyị aga anyị za eme ihe na nke anyị ma dịberịrị iche na njem ọha anyị bidoro anyị si na o nwere ihe ndị na ihe anyị kwesịrị iti aga ọ ma abụ ya edoo mmadụ dum anya a sịkwa na anyị ndaa ihe arụ ịhọsa onwe ya pụsara anyị asị lekwa ihe ọ pụsara anyị si na nke mbụ ya bụ na arụ ma alaghachikwa na aga a za mara arụ aga anyị za ebi arụ bụ olu aga anyị dum nọ n'ibe anyị dum bụ ụmụnne ọkwa nna nne onye kpara ụbọ kpatara gị si na arụ kewara okennachi kewaa ibom isii kewaa nke a ọnwa wụ onye ọbụla mara aga anyị za biri na aga anyị za nọrọ kama inyo iyi anya ga-afụ na arụ wụ olu ọ dịla aga mụ nwa nọ nna m bụ okennachi nne m bụ ibom isii nne nne m bụ eze agwụ na ọkwara agwụ so ndị ndị ma ha dịkwa m n'oke aha aga arụ dị nwa arụ ọbụla ị kpọrọ ile onye inyo onye ahụ anya ga-afụ ka na ọ dịkwa onye ahụ aga ọhụ ya mere ọ dịghị ọ- ma ọ bụghị mmadụ ikewa arụ so ya mere anyị ji si anyị ma alaghachikwa aga anyị za dịrị na mbụ na arụ nke ahụ wụ nke mbụ ya ọdụ ya sị ya mgbe anyị si na nwa arụ ọbụla ibe ọbụla ị nọ ị ma ahọsa onwe gị mara na ị bụ nwa arụ maazị rụtụrụ ya aka ndaa ihe eji mara ụmụ arụ akọ bụ ije anyị anaghị eme ihe aga ndị ọdọzọ eme anyị na-eme ihe ndị anyị anyị na-emeje ihe anyị ile ya anya ga-amara na ihe a wụ ihe nwa arụ mere ndaa ihe eji mara ndị arụ nwa arụ icho mkpọọla icho anyị ego anaghị abanye anyị n'anya anyị atụvuo ụbụrụ anyị ego anaghị abanye anyị n'anya anyị emewe ihe na-ezighị ezi na ava ọha nwa arụ anyị na-agba mbọ iji hụ na anyị kpuchigidere ava ọha ka ọ dị nwa arụ ọbụla ibe ọbụla wo nọ n'ụwa ị ma amara na wo wụ nwa arụ ọda ya wụ arụ bụ akara aka ọchịchị ebe ọbụla nwa arụ gara ọ ma ama na o kwesịrị ịnọ n'isi oche maka na anyị bụ akara aka ọchịchị ọ ihe Chineke nyere anyị anaghị abụsa ya n'ụzọ ọ ihe nọ n'ọbara ọ ihe nọ mmadụ n'ime ọ pụsara na ebe ọbụla nwa arụ nọ nwa arụ ma anọbere n'isi okpokoro i bidogodi na ọdụ ya mgbe na-adịghị anya ị ma anọ na isi ya arụ anaghị anọ n'azị ihe a wụ ihe a ma akụziri ụmụ anyị ka o doo anyị anya na nhọsọ onwe ọhụ anyị ma na-ekwuru onwe anyị nke bụ eziokwu ị fụ na nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị na-emebi arụ si na dikpa mental na anyị ekpuru nkata kwuoro ya okwu ọkwa nnamdị so ekwekwa ka ị nọrọ nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị a na-eme nke na-ezighị ezi gị agbachi nkịtị so na arụ nhọsọ onwe ya ọhụ bụ nke mbụ ihe dịịrị anyị ele ụmụ arụ onye na onye onye na nke ya onye na nwanne ya ka anyị kwuoro onwe anyị nke bụ eziokwu ọ dọghịsị anyị sị na arụ nwere aga anyị za biri aga anyị za nọrọ ndị mmadụ basa n'ime arụ wee akpọrọ n'ubu si ndị a dị iche o, ndị a bụ bekee aga arụ za hazie ọchịchị wo ọ dịghị ebe ọ dị n'ụwa a, nke arụ pụrụ iche nwa arụ ọbụla ị fụrụ nwere ezi ebe ọ za ọkwa nnamnị ezi ọhụm enweberịrị onye na-achị ya mgbe anyị basara n'ọchịchị si ndanda eze ezi wo bịa n'ọtụtụ ezi enwekwara eze ezi ndị ụbụlọ ahapụlarị ezi wo ya adị ka isi anyị si ọ dịghị anyị gaghachikwa n'ibe ọhụ maka a na-amara mma za n'ụlọ pụọ na ezi So, ọ bụrụ na ị nọ n'ebe a ezinye enweghị eze ezi ị nụla ya n'ọnụ eze arụ ka ụmụnne gị na ụmụnna gị họpụsara onye ma abụ eze ezi ihe a za na ezi anya sị a ma apụ n'ogo ogo dum nọ n'Arọ m enweberịrị eze ogo mgbe anyị rusara anyị vụrụ na ndị ụbụlọ ndị na-eri azị eze nnawo ndị nnọchi anya ndị ụbụlọ nọ afọ olu afọ abụọ afọ atọ afọ anọ a sị ọ dịghị ihe abụghị omenala Arọ ịwụrarịa nzu afọ olu na omenala Arọ ndị mmadụ were kwa onye pụrụ apụ aga ụlọ ọha ezuola ịhọpụsa na elekwa onye wee zuo ogo ọdọ Arọ ọkwa nnanni so Arọ ma ahazi onwe wo agaghị ụzọ biri azị adịkwa n'ibe ọhụ anapụtakwana na Ogbiti zara aga ọ ga-abụ anyị zuo mmadụ dum nọ na kabinet na kansụl ọkpa isi ewu ike n'ala maka ndị wo họpụsara sị gara anyị ozi ya ọ hụrụ na ọchịchị Arọ ọdụ ya so ya bụ anyị sị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile na ihe gbasara anyị che Arọ anyị anaghị ahapụrụ onye ọbụla na nke ahụ wụ ọrụ mbụ dịrị Eze Arọ maka ọ daa ọ na palas ka ndị anyị ma gbara bịa ọkwa nnanni so anyị sị na ogo dum nọ n'Arọ ugbu a nwa na wo wepụsara anyị ụmụ okorobịa ma na-amụ anya abalị na-elekọta obodo aga ọ ga-abụ ịchọ ịkọ aka kụọrọ Chineke aka aga ọ ga-abụ anyị na-ehi ụra anyị ewere anya abụọ mechie na-ehi ụra n'eziokwu nọ na ya wụ na ihe na-eme na obodo anyị bụ Naịjirịa mmadụ ekwesịghị ịna-arahụ ụra anyị bido ọrụ ọhụ site n'ike na amara Chineke anyị na ha ejikwata ya aga o kwesịrị ịdị ihe anyị ji na-arụtụ ya aka were na-elere anya ndị nọ n'ụlọ gaa na-ajụtụkwa ụwa ajụjụ ma ụwa na ha emekwa aga ịnụrụ Eze Arọ sị e kwesịrị ịna-eme ọdọ ya so ya anyị sị na ndị azị adịghị na isi na ị na-achịkasa o ah, ọ naghị enwe isi na-agba elebere anya iji ịvụ na azị dị ndị mmadụ n'ala Arọ eji m ohere a na-ekele ụmụ Arọ dum ndị na-atụsi ikpe kwamgbe kwamgbe iji na-akwagide our healthcare initiative na-ekelere anyị ndị inyom anyị na North America wesara anyị ọ- ee, ee, ihe eji ele ọbara mgbali elu biko onye kụtụrụ wa aka na ọ dịghị mfe ugbu a na ogo dum nọ n'Arọ ihe ọhụ nọ ndị mmadụ ga-ja abịa wee chọọ ichekịtụ wee chekịtụ wee za njem lọsa wee chọọ ichek wa aga chek ya maka ọ dị anyị si na nke ọhụ dị anyị oke mkpa anyị kelere mmadụ dum fụrụ na nke ọhụ na-aga n'ihu ọdọ ya so anyị si na anyị ma agba mbọ ka anyị buzo okpokoro a na ọ daala ukwuu na anyị ma ebuzo okpokoro anyị ma alụ ọgụ ya ihe ọbụla nọ anyị ma alụ ọgụ ya maka ọ bụrụ na onye ọbụla nọ mgbe ọ na-amụ ihe mere mgbe Naịjirịa nwesara onwe wo Ile ndị eze e kuru za n'ala Igbo ọ Eze Arọ wụ onye nke mbụ anyị bido njem a iji gaa mee ka ndị mba ndị eze ndị oke ndị eze nọ na mba Naịjirịa wo mara na Arọ enweela eze wa asịkwa na ọ dịghị eze nọ n'ibe ọhụ wo mara na anyị enweela eze na ọ dịtụkwa ihe wo na-eme wa ma eku Eze Arọ site n'ike na amara chineke anyị availa onwe anyị n'ime ha ana anyị anakwaghị apụ ọdọ ihe e ji na-arụtụ ihe a aka maka na ọ dị mgbe anyị gara na nsụ bekee Southern Nigerian Traditional Rulers Council okwu daa n'ibe dum n'ibe anyị si ọ dịghị nke anyị na-apụ n'ibe ọhụ nza anyị anọghị ọ dịghị nke anyị kwuru ugbu a anyị batara anyị na-eburu iyi nyetụ anyị obodo ka anyị mee ihe Chineke si anyị so biko ụmụnne m anyị ahaziela Arọ Council of Eze Ogo kwụ chịm Ọkpankpọ Arọ kwụ chịm ibe dum Arọ ahaziela onwe ha anyị anọziela ebe ọ bụ na a na-amara mma za n'ụlọ pụọ n'ama anyị sị ugbu a anyị hazatụ- anyị họtatụrụ onwe anyị n'Arọ anyị bịa kuo ụmụnna anyị ndị mba ndị ọdọ ndị pụrụ njem nọ n'ibe ndị ọdọ anyị agaala arụ ndị izuọgụ anyị agaala arụ ịkpa anyị agaala arụ ajatakịlị anyị agaala arụ ajalị anyị agaala ndị okoroji anyị ma agaga njem ọhụ chịkọta ụmụ arụ ibe ọbụla wo nọ anyị nọrọkwa kwụrụkwa chịm ele ukwu azịza aga anyị dị na mbụ anyị na-ekele oke nwa anyị nwoke onye isi obodo Abia State Dr. Alex Chioma Otti nwoke anyị ji anọ ọnụ dimkpa anyị ji aga mba onye na-emecha anyị ihu onye anyị ji etu ọnụ na nwa anyị nwoke ọha emeela ihe a vụrụ anya ugbu a anyị lọsa arụ chee ka ụmụahịa ferere m iru olee ndị sị na ọ dịghị ụzọ e ji ga arụ ọhụ na awụdị nke ọha agaalị ọ rụọla anyị ụzọ ụzọ ọhafịa a na-arụ ya ka gbalụ gbalụ eleghị anya tutu anyị ma alọta na disemba a, nke ọhafịa akwụrụla ịbasa n'ime arọ a nagha arụ ya ele mgbawa isi ụzọ dum nọ n'ime arọ ọ ihe anyị na-ekwu na onye nọrọ na ọchịchị ya resa ụlọ ya mee nke ụmụnne ya na ụmụnna ya vụrụ n'anya wee bidola ọrụ na Ibom Waterfalls ọ chọrọ imere anyị ka ọ bụrụ International Tourism Center

so biko anyị ma na-ekpere nwanne anyị nwoke ekpere kwa mgbe ebe ọbụla ụmụ arụ nọ anyị ma na-ekpere ya ekpere anyị ma na ndị eze anaghị etinye ọnụ na ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị kama onye nke a wụ nwa anyị nwoke ma i tokwanụ nwa gị ndị ahụ ị ma na-eme so biko ọ ma dị aga ọhụ anyị kelere ụmụ arụ na agawa ụzọ na-akwalite ihe ndị anyị na-eme nke ka nke iyi ndị nọ na amerịka ndị nọ na ihe nsụ bekee forum mgbe ọbụla a sị a tụ ego ga-ahụ ndị arọ na amerịka wo tụga tụga tụga tụga tụga ndị ike agwụala ụwa ndị naijiria na-abịa soro wo biko inyi kụtụrụ onwe inyi aka ọ na m si m rusa amerịka m ma sị inyi inyi anọkọ amerịka na-atụrụ anyị naira inyi tụwara anyị dọla ọ dịkwa mma nna kama anyị kelere inyi ebe ọ dị ukwuu anyị kelere inyi ebe ọ dị ukwuu chineke ma agọzi inyi anyị kelere mmadụ dum tiri aka mgbe anyị si na ọmụ arọ agbaala afọ 100 years na anyị ma akwanyere akwa a ugwu pụrụ iche anyị kwanyere akwa ahụ ugwu pụrụ iche Ah, kama ọ dị ihe ndị anyị chọrọ ịrụtụ aka ka inyi ndị nọ na Amerịka nụ Inyi afụla ọmụ arọ nke a nke a dị aga ọ ya wụ original ọmụ arọ anyị sị ụmụ arọ inyi tiri ọmụ arọ pụsa ọ naanị nke a ka ị ma eti apụsa anyị asịghị anyị asịghị biko gee ntị anyị asịghị were ndị nke ọdọ ị nwere tụvuo anyị sị ndị nke ọhụụ ọmụ arọ nganga eche ịkparatụ nwa nwa nganga ndị inyom nọrọ na mitin si wo were nke pụrụ iche were mere mitin wo ee wo sị nganga ọbụla ị chọrọ ịkpa anyị kpara nganga ọmụ arọ nganga ka ndị nke ọhụụ kama mgbe ọbụla anyị sị ikom na inyom inyi tiri ọmụ arọ pụsa ọ nke a biko ihe m ji na-ekwu okwu a bụ ihe m ji na-ekwu okwu a bụ na ụmụ anyị na-apụsa ntụtụ wo nwere ike wee ahụsa gị wo bịa na-abụ ihe dị iche iche ya na-adị wo ma wedu ma wuo olu ọ dịghị ọkị akọwara wo ị bụrụ nwa arọ si ajọ gị nwere ọmụ arọ ọ mgbe ị nwere nke a ka ị masị ihe nwere m onwe ahụ inwe nke ndị ọdọ ọ ndị nganga ya biko nụ. ọdọ ya so ya bụ ị ma avụ na ọ dị ihe pụsara na asị na ụmụnne anyị ndị nọ arọndizuọgụ na o wepụsara nke dị iche anyị ekuola ndị eze wee jụọ ma ọ dị ihe dị agọhụ wo asị na ọ dịghị ihe dị agọhụ na o nwere ebe ụmụ arụ nọ mmadụ yiri akwa ọhụ basa na anyị chụpụ wo na m na m ezi inye ozi asị m zie enyi maka na onye na-elekasaghị ụlọ ya ndị ezi abịa kụkara ya ọkwa nna ọnwa bụ ụlọ nke anyị ndị anyị ma elekasa ya anyị ma ejikasa ya ọha eji mara anyị ọdọ ya so ya bụ anyị ji opụta ọhụ kwarie ụmụ arụ na ndị enyi ụmụ arụ dị iche 100 heroes n'ava gara aga kama ọ ka dị ọrụ ka nọ n'ibe ọhụ na ndị ọhụ dum rụrụ ọrụ ọhụ a sị na akwụkwọ ewepụsara na Disemba ọ bụghị wo dum ka ewepụsara citation wo mgbe anyị nyoro anya sị na ntụtụ ụmụ wo na ụmụ ụmụ wo nọ n'ala bekee maka wo nọ ala bekee wo edepụsaghị ihe nne wo na nna wo mere tiire anyị n'akwụkwọ ọnwa wee tọrọ inye ọrụ ọ bụrụ na ma nne nne gị o, ma nna nna gị ma onye onye nke gị so na ndị ọhụ akwara ugwu ana anyị enweghị na nsụ bekee citation ya mbụ ihe o mere eji tii ya kwara ya ugwu ọhụ biko anyị ka chọrọ ya anyị ka chọrọ ya maka ihe ndị a bụ ihe ndị bekee na-eku historical records aga arụ zi emeje ihe anyị na-asa anya na mmiri eme ihe so biko ihe anọkwa n'ala bekee rịzọ ụlọ ọ rịzọ ihe nne gị na nna nna gị mere eji mara ya na arụ wepụsa mgbe gbatụrụ anyị ihe ndị ọhụ zie ya i zie ya PG na ndị executive ọ meruo anyị aka anyị sị na anyị ma ewepụsa akwụkwọ ọ ma abụ ndị mmadụ bụ ya wee were ya na-arịsa na ndị a wụ ndị gaara arụ ozi na ị kwarị ndị ichie ugwu ndị ichie akwarị gị ugwu ọkwa nna? biko inyere anyị aka na nchịkọta okwu ọ dị ntụtụ ihe ndị anyị bidolere anyị na-eme ka ị mara ka ị nwee ike na-akwaido ya nke mbụ ya bụ na Mary Slessor Library anyị nwe na Arụ dakaisịrị anyị tie mkpu onye olu n'ime iyi Dr. Mrs. Shields buru ya n'isi

is 97 years old. so m sị ya mma na ịgbalịala na m ma ekwuru ndị All Aro USA ka wo bịa medịkwa nke fọrọnụ this July 25th ma bụ second year anniversary and anyị chọrọ ka e mepee library ọhụ so o nwe ndị ma ezitere anyị akwụkwọ nzite o nwe ndị ma ezitere anyị kọmputa nzite o nwe ndị ma ezitere anyị solar nzite iyi enyekwa anyị ikpeghe bịa bịa mee ya na ọ ma akara anyị mfe agọ maka i zitere anyị ikpeghe anyị abịa gbaa gbalụ gbalụ chọwa nke a chọwa nke a kama ị sị lekwa akwụkwọ a i zitere anyị anyị nke anyị were iwere ya tii na na shel i zitere anyị kọmputa anyị akpọrọ ụmụrụma wa connect ya gara anyị mfe i zitere anyị ikpeghe anyị aga gbagharịwa chọọ ebe a na-azụ kọmputa so biko iyi nvụ na this July na anyị mere library ọhụ ka ọ pụsa ọ dịkwa mma n'anya ọdọ ya so ya bụ na anyị ebidola ihe anyị kuru Arochukwu Business Leaders Forum na nsụ bekee ọ hụrụ na anyị sị na i le anya ga-avụ na o nwere ụmụ Arụ ntụtụ ndị ruru evuru dị iche iche wụza na evuru ọhụ pụsa anyị chọọ dịkwa ndị ọdọ ma eso wo anyị anaghị avụ anyị sị ọ dịghị mma aga ọhụ na o kwesịrị onye Chineke na-ebuzi elu ya eduru ndị ọdọ soro ya aga ọ ma awụ ọ na-apụ ndị ọdọ anọchi ya Arụ anọrọkwa n'ibe wo nọ ọrụ ndị a ma arụrụ anyị ọ dị ntụtụ ihe ndị anyị na-eme anyị sị na ọ ndị a ma na-elere ya anya ọdọ ya so ya bụ na anyị ebidola the Arochukwu Young Professionals Network anyị ṅomiri nke ọhụ za na Amerịka nwa biko iyi nkwaide wo maka na ọ bụrụ na anyị kwaide ndị na-azọlite azọlite ụmụazụ anyị mgbe anyị lara na nka so ọ dị mma ọ dị mkpa na anyị mere nke ruru anyị ọdọ ya so ya bụ na i le anya na ala Naịjirịa ma ọ na ala Igbo ọ dịghị ibe ọdọ ma asị na wo ma ihe gbasara history kara ndị Arọ nyekwere nna ọ bụrụ na ị na-ele Nigerian Nollywood ị ma-avụ na ntụtụ ihe wo na-eme enweghị isi ọ bụghị omenala ọ dịghị aga ọ za yie ee omenala Igbo na mgbe mbụ ọ maka ndị Arọ anọghị na ibe ọhụ kọzie edewe akọzi anyị sị na anyị ma-ebido ebe anyị ma-ewepụsa ama na ezi aga Igbo ma Arọ sa dịrị na mbụ na-ewepụsara na onyonyo ndị mmadụ ana-ele so Arowood Film Village anyị na-ele anya na ọ na-ama asụ ka a ma eti ya Maazị Kanu Oji chịrị Arụ for 73 years record ahụ adịghị easy ma anyị ekwuoroghị ndị mmadụ ndị mmadụ ama ama ịga ndị mmadụ asị gị Igbo enwe eze maka anyị akọwara ndị mmadụ nke anyị ndị nwe so anyị wepụsa ihe e kuru Ụda Nkwa aga wo zaza zi ndụ maazị ọ na ihe dum ọ vụrụ na mgbe ọ chịrị Arụ anyị mere ya na Arụ na mbụ ya daa ụda anyị mee na Lagos na abụọ ya daa ụda anyị bu ya abịa Houston na avọ a so Ụda Nkwa Echoes of the Drum ma-abịa Houston na October details later na nchịkọta okwu in conclusion m ma-atụpụ nka maka na ọ dị oke mkpa maka ntụtụ ndị na-ajụ anyị ndị aga anyị na-eme gbasara ndị agbata obi anyị anyị na wo na-enwe oke ihe ọsabie ntụtụ ndị amaghị na Isu wụ Arụ Ewe wụ Arụ ntụtụ ndị amaghị ndị anyị na wo nwere agbata obi achụọla Ewe Isu ekelewe ụzọ abụọ chụọ mpata olu anyị gbachi nkịtị anyị ma anọ anyị anọ na-achụọla Isu ọ ma adị mma anyị bịa sị ndị a gaa anyị ma aza jikwa nsogbu a oke nsogbu a nọrọ anyị ntụtụ ndị ma ihe Ikpanja na Ugbo lụrụ okwu ha adabeghị kama anyị na-ekwuru ụmụ arụ ka ụmụ arụ mara na anyị agbachighị nkịtị anyị nọ n'ọrụ anyị agaala njem ka na-agakwa njem anyị ma agaghị anyị ruo n'isi ọrụ ikpewere anyị ekpere kwa ide anyị anyị ekwuorola ndị agbata obi anyị ọhụ dum na wo kweta ka anyị were alị ọhụ anyị kwe na-egbute onwe anyị ka anyị were ya mee ihe ndị bekee na-ekwu an economic development zone ka ihe bụrụ anyị mkpagbu ka anyị tụgharịa ya ka ọ bụrụ ihe ihe baara anyị uru ọrụ ha abụghị ọrụ vava ọrụ e ji ekpere na obi umeala na obi Chineke Ah, oke ekpere na-aga maka n'ime afọ a ọ bụrụ na egbuola mmadụ nta a egburuola mmadụ iri n'ibe ọhụ m ji na-arụtụ ya aka ọkụ ka anyị mara anyị anaghị ekwuje agama okwu a biko ndị na-ese na onyonyo igbupụrụ anyị nke a o. ihe tikatakwa nke a kama ọ dị mkpa na ụmụ arụ nụrụ ya n'ọnụ eze arụ na anyị nwere nsogbu n'ibe ọhụ and o nwere ihe anyị na-eme gbasara ya and anyị ma na ọ ma ebi taa na echi kama ọ bụrụ na wo nabasa ihe anyị na-ekwu ee ebumnuche anyị bụ na ka e mee ya aga ọ ma abara mmadụ dum ma wo ndị ma anyị ndị mmadụ dum anọrọ n'udo ọ bụrụ na anyị nasa na anyị wo nabasa ihe anyị na-ekwu ali ọhụ dị three times the size of Lekki Free Zone just to give you an idea so e nwere opoto ma alị bịa nko ma alị ndị nna nna anyị o, arụ dị n'ibe ọhụ dum ruo n'ọnụ anyị Ah, ọ bụrụ na anyị nwee ike ịchịkwata ya anyị amara na ọ wụghị anyị na-ehi ụra anyị asaa anya na-eche ma ọ nwere mgbe wo ma abịa sị anyị gbata gbata gbata na ndị eburula aha bata so eji m opoto a na-ekele ụmụ arụ aga unu za gee m ntị ọ ma dịrị inyi na mma chineke ma gọzie inyi ebe ọ pụrụ iche nke onye na-eme ma agaziri ya agazi ụmụ ya ma etozuo inyi azị ma edo mmadụ dum ọ dịghị onye isi na-ajụ ọ dịghị onye na-anwụ ọnwụ ike nke ọ bụla onye tinyere aka ọ ma agara ya siriri werere nke ọbụla ị na-achọ n'aka chineke ọ ma enye gị ya kwere nwada igbe obi gị na chineke dị ndụ na ọ na-achị na ọ nọ n'oche eze ya ọ dịghị onye na ya pụrụ ịma atụ biko ọ ma dịrị inyi oke mma Ah, ndị aga m zarizọ nke a biko ka m na-arụta ụmụaka na anyị ebidola Center for Arochukwu History and Cultural Renaissance maka ọ bụrụ na anyị ekwughị aga history anyị zadị ndị ọdọ akpa ya va va va va na anyị ma atụ obi n'ala were aka anyị kwuoro ndị mmadụ aga history anyị zadị na nna ndewo na chineke gọzie arụ n'ịzọ dị n'ọtọ